zira limene mukuliona apali laphikidwa ku nyumba kwanga kwa ine joseph namati amaphika ndi mwana wanga mm, anatenga pamodzi mwa mazira amene anagulidwa nkumaphika phika bwinobwino kenakonadi pamene pamapeza kuti tisende paja amaphika kuti ongowiritsa ndimene po pochotsa chikhungwa chake chija pamene papezeka kuti linali ndi la mtundu umenewo la pinki moti i abale anga tiyeni tidzisamalani ndi zakudya zimene tikudyazi sikuti nkhani ndiyongopeka ayi zachitika zachitika ndithu kwa ineyo joseph namati kunyumba kwanga kukanjedza house number 500 ku blantyre ku malawi kulimbe mm, zachitika zimenezo ndi zenizeni moti chonde tiyeni tisamaleni pamene tikudya zakudyazi zakudya zinazi nchifukwa chake pakufunika kuti tizisiye tisamadye tisamazikonde kudya ni mapoizoni kulisenda dzira limeneli kumene kukuoneka cha yellow kumene kumaoneka thovu funso no nkumati kodi chinthu chimenechichi tinakakhala kuti tadya usiku kapena zangosendedwa nkumapangidwa ngati mumdima anthu nkuyamba kudya osaona kuti mbali inayi zikuone kuli za yellow za pinki ngati zimenezi munthu moyo wake unakakhala bwanji kapena tinakaphika kungophika okuswa kutakasa-takasa sitinakadya poizoni chonde abale anga chonde chonde nthawi yatha tiyeni tiyesetseni kuchita zinthu zimene zili zabwino zabwino zake ndi ngati izi tikadzuka mammawa tiyeni tipemphereni kuti mulungu atipatse chakudya chathu cha lero komanso tizipemphera kuti mulungu ngati ndi- ndakonzedwera kuti ndidye choyipa chisandifikire chifukwa uyutu ndi poyizoni ameneyi ichitu nchoyipa ichi tiyamika ambuye kuti tili mu mdipiti wa mapemphero umene tikupemphera kumampempha mulungu zinthu zokwana folo kuti atidalitse komanso akulitse malire athu dzanja lake likhale pa ife ndipo asalole kuti choyipa chitigwere ndikukhulupirira kuti choyipa ichichichi nchifukwa chake chaonekera mwa njira ina ndoti apa tinakangodzidyera ife phee koma ayi ndithu ndi zimenezi tiyeni mmawa wina uliwonse tikadzuka tipemphere masana tipemphere madzulonso tipemphere kuti mulungu azikhala mbali yathu mapoizoni amene akukonza satana otionongera ifeyo asamatheke kuti zinthu zina zoyipa ngati izizi zoti satana anatikonzera zidzifika pokhala poyera chonchi ngati mmene zakhalira izizi chifukwa mwa njira ina chinthuchitu chinakapweteka munthu koma ambuye watitetezera kotero pempho langa ndi limeneli kwa akhristu nonse komanso wina aliyense amene angathe kumva ku audio ngati imeneyi kuti chonde tiyeni tidzipemphera satana akulimbana nafe kutithirira mapoizoni mu zakudya ndi mu zinthu zosiyanasiyana tiyeni tisamaleni ine nkhani yoona yachitika yachitikira ineyo amene ndikuyankhulani wapeza dzira limeneli amene amaphika ndi mwana wanga ndiye pano ndachita sheya ndi inu anzanga pa gulupu limeneli ndi cholinga choti ndinonso muchenjere ndi mmene dziko likuyendera ambuye akuthandizeni ambuye akhale nanu pamene mukulimbikira mm, komanso kupitiriza kukhulupirira mulungu mu zinthu zanu zonse osaiwala kupemphera mmawa masana madzulo nthawi ndi nthawi kuti mulungu adzititeteza ku zoyipa zonse zimene satana amakonzera miyoyo yathu ndi mabanja athu zikomo
Ah, tingoyikirako ngati ndemanga Ah, izi zikuchitika pamenepazi sizachilendo kwenikweni kwa ine ngati munthu kuti ndakhalako ku chipembedzo cha satana ndikuyenda nawonso m'malabu mmene anthu anzeru a ku dziko lapansi olemekeza Satana amasakanizirako makemiko awo amene cholinga chake ndi kupha mwina kuchepesa chiwerengero ku dziko lapansi, sokoneza thanzi la wanthu, sokoneza maganizidwe, machitidwe a zinthu zambiri zokhuza thupi la munthu, kumpanga kuti munthu aleke kuchita functions thupi lache modalira mphamvu za chilengedwe chake komano adzidalira mphamvu za chinthu china kumapanga mankhwala woti azichosa mphamvu za chilengedwe zija zizibwera mphamvu za anthu a mitundu yosiyana mphamvu za mitundu yosiyanasiyana kapena mwa njira ina munthu uja azisowa mphamvu ndi azimwa zinthu zimene zingamamuonjezere mphamvu mthupi mwake zolinga zambirimbiri zimene anthu opanga makemiko koma ku chipembedzo cha satana amapanga ndiye kemiko mukuiona apayi uh, ndikuikumbukira imeneyi imatchedwa kuti samia samia chemical amaibisa kwambiri ndiye ili ndi nambala imene ndingasoweke kuikumbukira koma ikukhala ngati akamagwiritsa ntchito samiya ngati ndi yomweyo imakhala ndi nambala zitatu zoberekana koma ziwirizo zimakhala zofanana akayika 77 ndikuti kwinaku atha kuyika 1 akayika 77 kwinaku akhoza kuyika kena kake ka lemba lina kaya ndi 88 amayika lemba lina manambala amakhala oberekana komano imakhala kuti yomweyonso ndi language kungoti pamene ndikufotokoza za samiya pa nambala imene amagwiritsa ntchito popereka mankhwala amenewa ku dziko samatchula kuti samiya amayikako nambala ndi nambalayo ndi imene pakuyankha kapena pa komenti ndayiyiwala ndikakumbukira bwino ndikutumizirani abale kuti muyidziwe nambala imene kuti mwina ngati pa google anayiyika muzakwanisa kugugula pogwiritsa ntchito nambala imeneyo ndipo zimene ndikufotokozazi muzazipeza mwina ine ndakhala ndikufotokozera kwa nthawi yayitali kunena kuti zimene ife anthu timaganiza ndi mmene dziko lapansi limayendera si mmene ife tikuganizira mmene timayimira tikamapita pa shopu kokagula chakudya chimene amata pa pepala paja ndi mmene chinthucho chilili nkuchibweretsa ku maganizo athu sichimafanana ndi mmene ife tikuchiganizira chakudyacho chimakhala kuti ife tikuona china ndipo tili ndi kukhutira kuti ndi mtedza awupanga bwino paki ndipo alembapo kuti peanut ndi mtedza mmene tikuwuonera mtedza ndi mmene ifeyo timawulakalakira timawulakalaka pa levulo ya mtedza koma kuti kuganiza kwathu kumakhala kukuposera pa mtedza paja kapena kuti mmene chinthucho chilili chimakhala chikuposera pa mtedzapo ndakhala ndikubwerezabwereza kuti mmene anthu timaganizira ndi mmene timaonera si mmene zinthu zilili ku dziko lapansi lino mukayang'ana chimenechi mukuchiona pamenepachi ndi zira ndithu limeneli koma kemikoyi monga ndanena kuti imatchedwa kuti samiya imagwira ntchito ku ziweto imagwiranso ntchito ku mavakisini imagwiranso ntchito ku mapilisi a mitundumitundu samiyayi akamchulutsa amathanso kumugwiritsa ntchito ngakhale ku mafiyeta ndi kemiko yodetsa nkhawa kwambiri koma kemiko imeneyi yotchedwa kuti samiya kuti ikapezeke ikutulusa zira la chonchi chimachitika nchakuti amatengako point zero mwina kumponya mu 50 kg

ah, tizipase kuti ziziyikira mazira ambiri ndiye mu chakudya chimene chija kaya amati zimakoloyira ka zimachani zimene timapereka ku nkhuku za veterinary zimene zija makemiko amene aja anyamata awawa amayikamo samiya komano chimene amayikira samiyayi mu zimene zija amafuna kuti pamene zira lija likutuluka lituluke ndi mafuluidi amene mkati mwakemo muzipezekaponso 1.1 1.0 ku zira lija now samiya ameneyo akalowa mthupi la munthu chimene chimachitika nchakuti thupi la munthu limayamba kusinthanisa mphamvu za chilengedwe zimene munthu amakhala nazo akamabadwa tsopano amayamba kus- kuchosa mphamvu zimene zija ndi kukuyikira mphamvu zimene uzizipeza pokhapokha udye chakudya china chake mphamvuyo uyipeza pokhapokha mwina uh, uonese kuti unamwa tiyi mmawa mwina munachitapo experience kuti kungocha mamawa simunadye koma ka awala kameneka kakuti muchokere pa 6 koloko kufika mwina pa 8 koloko imene timamwa tiyi mukapeza kuti ukufikira pa muyezo kuti mwina kumafuna kunjenjemera nthawi zonse mthupi mwako amafuna kuti mudzikhala samiyayo ndi cholinga choti mphamvu zimene munthu ali nazo zachilengedwe zisambagwire ntchito adzidalira mphamvu zochita kugula kumene dziko lili kupita mpingo wa mulungu tikamanena ku nkhani ya zakudya ni nkhani yochitisa mantha komanso yomvetsa chisoni zikungotivuta kuti ambiri kukhulupirira pamene tikufotokozera kukutivuta kuti mwina wofotokozera si mzungu si graduate ndikumva dziko likuvutika kumva chichewa chathu chomwe chichewachi niona ngati chikutivuta kumva mmene tikufotokoza kuti zakudya zimene tikudya ku dziko lapansi ndi zochoka ku midima zambiri mwa izo sipaja pakubwera mafunso a Twaibu mutiuze tikalowa kumwamba ndi njala mukufuna tisamadye chilichonse satana anapisirira satana anapisirira mukufuna tizidya chani ndi zotheka kulankhula mmene munthu ungaonere komabe ife ounika sitifoka chifukwa chakutigwesa mbwayi kwa malankhulidwe uyu mukumpeza pamene papayi ndi samiya mmene ankapanga zimenezi mmene chipembedzo cha satana chinkalongosolera popanga kemiko imeneyi imene anayipanga ndi edgar samson davy edgar ndi wamulabu nayenso amasakaniza makemiko koma ni nthumwi ya chipembedzo cha satana imene imatenga dna ya munthu ndikuyiyeza ndikuyeza mmene thupi la munthu limayendera ndikupeza chilichonse ndikuona kuti kodi satana kuti akalowerere moyo wa munthu achite nawo bwanji ndi edgar popanga kemiko imeneyi m'mabuku ake olemba edgar muli chiopsezo chachikulu kwambiri chimene mwina inu mumve nawo lero iyeyi akunena kuti kuchokera mu

chimene chidzachitike ndi chakuti mphamvu za munthu ku dziko lapansi zidzakhale kuti zalandidwa munthuyo akufuna kuti akachite kugula ediga anayenda mmene timafika mchaka cha 2009 pa 14 september ediga adamwalira now timvane pano kuchoka kwa ediga ndi pamene tsopano pamabwera margaret jonathan ameneyi ndi mkazi amene anazapitiriza ntchito imeneyi ndiye mu 2009 tikunena za samiya ichi mukuchiona muzirachi Mu 2009, Margaret adatulutsa ndondomeko yopitiriza chimene Edgar adachitenga kwa Satana kuti chidzachitike ku dziko lapansi. Mu pulani yake ya Margaret pamodzi ndi Edgar otumidwa kuchoka ku chipembedzo cha Satana ndi yakuti kuyambira mu zaka za 2020 mpaka na mu 2030 kupita uko Pakatipa ayesetse kupeza njira imene a escom anapeza, imene a water board apezanso, ija timanena kuti kaya amati pali postpaid ndi pali prepaid, ndikhulupirira kuti ndi prepaid ngati sindikulakwitsa, imene timagwiritsa ntchito magetsi amene tagula pa ndalama za m'thumba mwathu. mwa njira ina akuchita pulani achipembedzo cha satana kuti kutsogolo kwa nthawi munthu mphamvu azidzachitanso zogula ngati mmene timagulira magesi ngati mmene tingagulire mayunisi mwina kuti chimveke bwino tiikepo mayunisi akagwiritsagwiritsa ntchito munthu mphamvu zake zizichita drain out ndiye ampezera mitundu ya zakudya ampezera mitundu ya zakumwa ndiye pa pulani imeneyo anthu amenewa anatenga kemiko imene ndikuyitcha kuti samiyayo ndikuyamba kuyika mu zakudya kotero kuti kuchokera nthawi imene mazira awa achizungu ayamba kupezeka mbwembwembwe pa msika kafukufuku wapang'ono-pang'ono wapansi kwambiri chipembedzo cha satana chidapeza kuti zikutheka mphamvu munthu zikupita zikachepa mofulumira kwambiri kusiyana ndi zaka zache mukaona kuti munthu akabadwa lero akamatha zaka 15 20 pa 30 years sangagwire ntchito ngati mnyamata mu 30 years oyamba kukhala kale nkhalamba ali pakafukufuku ndi pakalikiliki achipembedzo cha satana kupanga research kuti mphamvu za munthu nazonso adzichita kugula zizioneka kuti zikupita kokatha ndiye ndigule mwina chitsanzo chabwino ndingayerekezere ngati mmene anzathu amene mumadwala shuga a diabetes tikabaya mankhwala kaya ndi insulini tabaya kanthawi kena kake timadzaona kuti mphamvu zikuchoka thupi likuyitanisa chakudya msangamsanga now tekinoloji yawo imene akupanga ndi imeneyoyo kuti mphamvu za munthu zizidzachoka ndiye kemiko yoyambirira kuyeserera ndi samiyayo ndiye samiyayo amapita mu zakudya zambiri kufikira kuti panopa akuyesetsa kukambirana ndi makampani amene akupanga shuga kuti awagawirenso samiya nkhani yosautsa ndi yomvetsa chisoni kwambiri ndi yakuti tikukhala mdziko ili losautsa ndi lopotoka limene Ana a Mulungu akuvutika kwambiri kuti akamvetsetsenso mapulani a mdierekezi pokhala kuti iwowo ali ku dziko lomweli ali ndi thupi lofuna kudya ali ndi thupi lofuna kusamba ali ndi thupi lofuna kuvala kotero kuti ngakhalenso ife amene tili ndi information ya kumidima tikamapereka ku ana a mulungu mmene ifenso tatembenuka nawo mtima nkukhala pamodzi ndimadziwa ngakhale ine mwini kuti ma information ena ngakhale ndiapereke ndi ovuta kwambiri ana a mulungu omwewo kuti akaalandire ndi kuamvetsetsa chifukwa thupi lawo silili kumwamba lili ku dziko lapansi ndiye zinthu zina kuzizemba kwake zikutitengera kusausika zotsatira zache tikungochita condemn uthengawo kuti ndi wachabe kumapanga kuti ifeyo ndi amene tikukanika kufikira muyezo wa chiunikirocho nkuchisiya kuti ichichi sichili chabwino ndinene kuti kawirikawiri munthu akamadzudzulidwa kapena kuunikiridwa ngati munthu sakufuna kumva ndipo zimene akuunikirazo akuziona kuti kwa iyeyo ndi zabwino sangakwanitse kuzisintha chimene amapanga munthu uja ndicha kungopanga condemn uthenga kapena condemn munthuyo ndikhulupirira kuti mwachiona chimenechi kuti chikuchitikanso ngakhale pa mpingo umene ine ndikudzitcha kuti ndafikirapo pozuzula chipembedzo changa chomwe kuti apapa sipali bwino koma tikadaponda apa ndi apa popeza owazuzulawa sakufuna kufikira muyezo ochisintha chosatira chake akuchita chani akupita m'machalichi ndi malo ena aliwonse ndikumakangopanga kondemu munthuyo atwaibu ndi oyipa atwaibu ndi achabe chifukwa chakuti takanika anthu kufikira muyezo omvetsetsa ndi kuchitsatira chinthucho thupi lathu lajoyina kale m'masisitimu amene tikuona kuti sitingakwanise kuwasiya mapeto ake timangochita kondemu chinthucho koma ine ndikamaunikira nkhani ya zakudya ndimalunjika ku zinthu zina ngati zimene tikuziona mu zira limeneli imeneyi ndi kemiko ya samiya mwachidule akuyikonza kapena kuti anayikonza kuti kumapeto kwa nthawi m'matupi mwa anthu musamazakhale mphamvu zawo zawo koma zizizachita direni mphamvuzi ndi azizachita kugula tikunena pano anayamba kale kupanga timaswiti timene tikuperekedwa ku dziko lapansi timene munthu akadya switi imeneyi ngati anali ofowoka amayambanso kupeza bwino mwachidule kapena kuti mwachisanzo samiyayi atampanga ku dziko lapansi nonse mukukumbukira bwino kunabwera switi ina imene timayitafuna imene inkatchedwa kuti dande chiwingamu mu dande chiwingamu muli pafupifupi 25 percent ya samiya now mukapeza mu dande chiwingamu kunena kuti inuyo muyambe kuthamanga m'masiku amenewo mukamathamanga ndikutenga dande chiwingamu ndikuyika mkamwa zoonadi energy imachita increase kuonjezeka chinali chakudya cha anyamata ampira a zaka zimenezo amaponya mkamwa chifukwa amakwanisa kuthamanga 90 minutes chifukwa cha dande chiwingamu now chimene chichi ndi chimene ndikuyesa kuchitambasulako kuti tikathe kuchiona mwa nzeru za mulungu kunena kuti dziko lapansi mapulani ake si amene inu ndi ine tikuaganizira sono zira limene mukuliona pamene apali chimene mukuchiona pinkiyo ndi kemiko ya samiya imene masatanisti anaipanga ku dziko lapansi ndi cholinga choti kutsogolo kwa nthawi munthu mphamvu azidzachita zogula zizidzakhala bwanji kuti mphamvu zija ndikagule ndi mmene ankachitira anyamata osewera mpira kutabwera dande chewing gum kapena othamanga kutabwera dande chewing gum amadziwa kuti ndikatopa ndi amatenga chingamo chija ndikuponya mkamwa nafenso tidzayenera kufika pa muyezo umenewu kutsogolo kwa nthawi ngati si ine ndi chizukulu changa ngati si chizukulu changa ni mwana wanga weniweni ndabereka dzuloyi mwana wanu weniweni muli naye leroyi ameneyi mulungu ngati sangatikomere mtima ndikutenga mpingo wake mofulumira nkumapita nawo mudzaona ana amenewa tidzaona tonse kuti ndi ana amene mammawa kuti adzuka apite ku sukulu muzizafunika muwapase kaye switi ya mtundu wina wake tabuleti ya mtundu wina wake kapena chakudya cha mtundu wina wake kuti chipereke mphamvu zoti mwanayo ayende kupita ku sukulu koma mukamchedwesa 12 koloko sazikabwera azikafunika kuti mukampaseso chakudya china chimene chikamuonjezere mphamvu kuti azafike pakhomo ena tizizafunika kudya kawiri ena tizizafunika kumwa kawiri kapena kudzola kawiri zinthu zimenezi Samiyayi anamkonza ndi cholinga chake chimene chocho. Ndiye ndi uyuyu mukumuona akuonekera ku chakudyachi. Sindidziwa anzanga a sukulu mwafufuza kuti bwanji? Ma, ma, ma, ma, ma, madotolo mu- mukuchiona kuti chimene chichi ndi chani? Muli ndi kufotokozera kwanu. Mapulofesa ali ndi kufotokozera kwawo. Madokta akhala ndi kufotokozera kwawo. Koma ine ndikayima pa point of view yanga ya ine yakuti ndikuchokera ku chipembedzo ichichi chinthu ichi direct ndi chomwecho ndipo palibe kusintha kwina kulikonse ameneyi ndi samiya nkhani imeneyi ndiyosausa kwambiri tikayiyang'ana lerolo zikuoneka ngati kuti zakudya zambiri zimene tikudya ayamba kuyikamo samiya tamverani kafukufuku waposachedwapa wapezeka kuti kemiko yomweyi ya samiya ku ghana anayiyika mu matumba amene anthu timathiramo chimanga kunena kuti chimangacho chisadyedwe ndi nakamfumbwe ndi kumatumbako amayikako mpweya woopsa kwambiri wa samiya umene mukalowesa chimanga mthumba lija nankafumbwe sabwera koma kemiko iyi amayichita force kuti ilowerere mkati ndiye popeza zimenezi kuti zifike kumeneku zimachokera ku america ndiye bungwe la fida ku americako limene limayang'anira zakudya chanchana amati fida kagulu kameneka kanazachita protest msanga ndi kuletsa kuti chimenechi sichofunika kuti chiyambe lerolo mpingo wa mulungu tikukhala mdziko losausa tikukhala mdziko lovuta tikukhala mu dziko loyipa kwambiri ndibwereze kapena ndiyikire comment limodzi ndi m'bale wanga amene wafotokozera za chimene chachitika ku kanjeza za zira limene mukulionali mpingo wa mulungu mwayi lerolo kuti limene lili kuoneka chonchi koma nanga amene timamwa zakumwa za kumashopu mmene samiyayi akuyesesa kumkakamiza kumuthira timamuona ngati pakuti tili ndi zakumwa zina mtundu wake ndi omwewu nkalekale nditimdziwa mpingo wa mulungu tikamaona kuchuluka kwa nthenda kuchuluka kwa matenda kapena kuvuta kochira munthu akadwala kuchita struggle kuti achire basi kumaona kuti maganizidwe anthu anasintha munthu akagwidwa ndi nthenda kachilonda kuvutika kuti a- achire muone kuti panali nthenda zina kale zimene tinkadziwa kuti ndi nthenda za auje nda auje pano chisawawa kalekale bp inali ya anthu onenepa lero nti anthu toonda tomwe mafupa okauka koma akuti ali ndi bp zinthu ngati zimenezi mpingo wa mulungu zayambika ku dziko lapansi chifukwa cha mitundu ya zakudya anzathu sakugona anzathu apitiratu mawa ife tikugona lero satana wakonzeratu pulogalamu ya chaka chonse chimenechi kufika mpaka disemba wakonzeratu ife pulogalamu iliyonse tilibe satana waikiratu magesi akuunikiratu mdima umene uli udzagwe mawa za mu mdima umenewu akuyesesa akuyesesa kuti azioneretu achitiretu ndipo akonzeretu mapulani a tsiku limenelo ana a mulungu mpaka tsiku lina pamene mulungu adzatipasanso kufotokozera kwina tichenjere kwambiri kumayenje a kumidima kugame pit ndi kumene zimatuluka nzeru zimenezi kukakhuza zakudya zimene timadya ku dziko lapansi kotero mulungu yekha angotithandiza mulungu yekha akuthandizeni inu andithandizenso ine wofotokozera pamene tikuyenda pang'ono ndi pang'ono tizazindikira bwino patsogolo zikazachoka nkhunguzo ndiganiza kuti oyera mtima adzakhala atafika kwawo ndi kumene tidzikanena nthano tinagonjetsa bwanji koma kukakhala kuzindikira nkutheka kuti tizazindikira bwino patsogolo ndikutanthauza kuti tikakafika kumwamba Ambuye Mulungu akaulula misampha yonse kuphatikiza zakudya zimene tinadya ku dziko lapansi, akakaika poyera chilichonse kukuikirani poyera mwamuona uyu e, ndi ndani kokonati oho koko e, munkathira mutiyi e, taonanichi chimene adaika munamwa ee chinali chisomo changa linali dzanja langa kukutetezani koma munali izi chaka ndikuti tikazindikira bwino patsogolo zikazachoka nkhunguzo ndikhulupirira kuti masiku amenewo adzakhala kuti oyera mtima afika kwawo afika pa nyanja ya mandala zikakhala zinthu zovuta atatitengera zakudya za mtengo wapatali zimene tidazikonda munkakonda chani keke wa mtundu wanji kutchula mitundu anzathu apamwamba zinkatsekemera eh zinkakoma eh otadikirani munali ichi ichi ndi ichi ha nnadi atukeke ameneyi tsono ine ndapezeka bwanji mu ufumu wanu tidzazindikira bwino pasogolo kuti mulungu ndi amene wakhalira thandizo lathu koma kupanda mulungu misampha ya akulu amenewa ndi yayikulu kwambiri kotero nanga kodi tisiye chifukwa chakuti mulungu amatiteteza kuzakudya zimene satana anapitirira anapisiliramo ifeyo osachenjeza ndi kulankhula ayi baibulo ikuti mu nthawi yakusadziwa mulungu analekerera ndikuti pamakhala nthawi yakusadziwa ndi nthawi yakudziwa uthenga wakusadziwa ndi uthenga wa nthawi yodziwa ndi wina nthawi yakusaziwa zinsinsi zoyipa za dziko lapansi zochitira satana kuchitira ana a mulungu sizinkaululidwa kapena kudziwika anthu ankangolalikira ndipo anthu anapulumuka ena anakanika kupulumuka chifukwa inali nthawi yakusadziwa koma nthawi ino yakudziwa pamene satana akuchulusa nzeru zake mukuganiza kuti mulungu ndi wozungulira mutu mulungu mutu wake sugwira angangozisiya mulungu mchifukwa chake kaya mulunguyo tsopano watenganso anthu ndikumaulula zozama zija chifukwa inoyo ndi nthawi yakuzindikira nthawi yakusadziwa inatha sono nthawi ino ndiyodziwa ndiye mu nthawi yodziwayo mulungunso wayika anthu ndi amene mukuwamva akusokosawa e mu sopo muli kemiko yakuti muli kemiko yakuti muli kemiko yakuti zimenezi zimachokera ku zinyama zakuti zakuti zakuti kufotokozera anthu kuti mu nthawi yakusadziwa mulungu adalekerera koma nthawi ino yakudziwa tsopano mulungu akalanga bwanji munthu akamulanga osalakwa akuyenera kumudziwisa ndiye waitana anthu kuti azadziwisa anthuwo ndiye tisadane nawo akamatifotokozera kuyipa kwa zimene timagwiritsa ntchito lero zimene tazigwiritsa ntchito kale kale kwa nthawi yayitali tili pa mpingo sizidali tchimo nthawi yakusaziwa lero mulungu mmene wafika kuti ah tayimani kaye mukamuona biscuit pakatipa pali chocolate koma chikuoneka kuti ndi chodera ka black black mukukaonako ndiye shamiyayo chifukwa chani ndi nthawi yodziwa ikusiyana ndi nthawi yakusadziwa chifukwa chake ine ndingakulimbikitseni amene mukukonda kudziwa ndi kumvetsera zizakuthandizani pa chikhristu chanu koma amene sangakonde ndi kumvetsera akazisiya adziwe kuti sizizathandiza pa chikhristu chawo mpingo wa mulungu eh, ndasokosa kokwanira ambuye akudaliseni